Dia bhur maidin. So seo é an obair bhaile aréir. Cur i dtreo Ardtéim 8 leathanach 183. So deireadh an chaibidil Ailgéabar agus bhíomar just ag dul ar ais ar cúpla rud. So anseo tá trí théarma cosúla, deirmid go bhfuil siad cosúil de bharr go bhfuil an athróg céanna iontu.

sin dó, agus ní féidir linn iad a shuimiú nó dhealú níos mó de bharr go bhfuil siad éagsúil, níl aon X anseo is tairiseach nó just uimhir é seo an téarma sin. Cé mhéad X cearnaithe atá againn? Tá sé X cearnaithe agus ceann amháin eile, so go hiomlán tá seacht X cearnaithe againn. Tá lúide dó X agus lúide cúig X so sin lúide 7 X, lúide 2, lúide 5, sin lúide 7. Now, ní féidir linn iad a shuimiú níos mó de bharr go bhfuil an 7 X anseo, go bhfuil an X cearnaithe ann agus go bhfuil gnáth X anseo, ok? So tá 7 X cearnaithe, tá lúide 7 X anseo, ní féidir linn iad a shuimiú níos mó mar tá siad éagsúil óna chéile. ok anseo tá 3A agus A amháin eile so that's 4A ansin tá 4B lúide 3B so sin B amháin is féidir linn a rá 1B nó is féidir leat just a rá 4A móide B cibé slí a scríobhann tú é tá sé i gceart tá sé sin i gceart tá sé sin níos fearr ó thaobh an nodaireacht de but fós tá sé sin i gceart. OK. Dó P, móide trí P, sin cúig P. Lúide trí Q, móide cúig, lúide trí, móide cúig, tá mé ag caint faoi. So lúide trí móide cúig, sin dó. So we have dó Q. Agus de bharr go bhfuil an P agus an Q difriúil, tá siad éagsúil, so sin an méid gur féidir linn a dhéanamh.

eile ach le téarma eile atá cosúil le chéile arís, so lúide ceathair, móide sé sin dó. So tá dó E againn ansin. Agus arís, tá siad éagsúil, tá na téarmaí seo éagsúil, sé E cearnaithe agus móide dó E, tá siad éagsúil, mar tá E cearnaithe againn anseo, agus just go ná é ansin. So is é an freagra, sé é cearnaithe móide dó é. Just chun a bheith soiléir faoi sin. Ceist a dó. Má tá X cothrom le trí agus Y cothrom le dó, faigh luach gach ceann díobh seo. Ok, so tá sé fá cibé rud atá ann le haghaidh X. Tá X cothrom le trí. so tá sé fá trí cothrom le ocht déag. Arís, nílimid ag caint maidir le seasca trí, tá sé braicéad trí cothrom le sé fá trí. Ok, an rud céanna anseo, ach amháin go bhfuil X cothrom le trí mar is gnáth, ach tá Y cothrom le dó, so in ionad Y anseo, táimid chun scríobh dó. Dó fá trí, sin sé. trí fá dó sin sé chomh maith. So tá sé móide sé, is féidir linn iad a shuimiú de bharr just gur uimhreacha iad, is tairisigh iad. Tairisigh. Tairiseach amháin agus tairisigh. So sin ár freagra. Anois, sé fá X, lúide dó fá Y. Tá X cothrom le trí arís. Tá lúide dó, tá Y cothrom le dó, so sé fá trí sin ocht déag. Lúide dó fá dó, lúide fá móide sin lúide dó fá dó sin ceathair. X cearnaithe, móide dó Y cearnaithe arís, tá X cothrom le trí agus tá Y cothrom le dó. Trí cearnaithe sin naoi. dó cearnaithe sin a ceathair. So déan an rud sa lúibín ar dtús agus ansin iolraigh. So naoi móide ocht, sin seacht déag. Agus sin ár obair bhaile ó aréir.